daalụ nụ eh, ụmụ igbo niile ka unu na-ege ntị ee eh, ọsadebe sị na mmadụ nọ na na mmadụ ka a fụ na kaduna wee kweta na mmadụ nọ na kaduna ee eh, anyị abatago n'aba wee fụ ọzọ wala ọna wee kweta na mmadụ nọ n'aba ofu onye na-eji omenala igbo azọ ndị a na-emegbu emegbu ọzọ wala ọna bụ ofu nwoke na n'aba kwadoro omenala nke ọma ee ọtụtụ ihe ọ kọwapụtara ebe a bụ ihe anyị jichara anya anyị wee fụ mana ka ị na-ege ntị ị ga-afụzi ihe ndị dị iche iche na ihe ndị ọ kọwapụtara gbasara ọdịnala Igbo ya bụ nwa amadi anatago akara dị iche iche akara asambodo dị iche iche ma nke a na-akpọ award n'onu ndị iti daalụ ka ị na-ege ntị na-ekwu eh, ihe ọma sa eh, ka anyị nweta gwado ọra na eze afa gị na nke eji mara ee ọ mụnwa bụ ichie doctor uchenna nweke ọzọ wala ọna na aba ee isoro na ndị na-eme ka igbo wee dị mma ee omenala ka anyị nọ na ya Okay.
alright daalụ rinne ee ya bụ omenala ọ dị ka arọ ole ka ị nọgo n'ime ya? ee omenala anọgo m 23 years na ya n'ife gbasara omenala Okay.
mgbe oge ahụ ruo kịta ọ dị ka ọ na-ana ana ka ọ na-anachigha azụ O- o, ọ na- ọ na-aga n'iru ọfụma ọfụma nụ. ọ na-aga n'iru na side nke m o. Mm. dịka omenala igbo ọ na-apụ apụ ọ na-asapụ asapụ ka ọ na ọ dịkwa otu ahụ ọ dị na mbụ ee omenala igbo na m ma asịkene gị na ọ na-asapụzi asapụ maka na ụfọdụ amacharọzị ka esi eme ya bụ omenala ị fụgo ya so mana ibe dịka anyị nwa nọ n'ime ya na-akụzikwala ụmụaka anyị na-akụzikwala ikwu anyị na ibe anyị na ndị ghọta anyị bịa jụọ anyị anyị agwa fa nke bụ eziokwu na ya dịka o si kwesị ok sir daalụ rinne ee kedu ihe i che na ọ ga-awụ igbo mee omenala ife adị ka ọ ghara na ịdị na-anachigha azụ ee n'obi nke m nwa na nghọta nke m ọ bụrụ na igbo ọ nne na nna ka ọ dịlị Okay. ime ka omenala Igbo nachighata azụ ka ọ ghara ịdaghachi azụ ọ bụrụ na ị mụta nwa ị na-akọwali ya ife wụ omenala na ndị bụ nwa di ana na ndị bụ nna ochie na ndị bụ ndị ọgọ na onye a nwa di ana gị na gị na ya si etu metụta na gị na ya si etu metụta na be onye a bụ be okeke bụlụ be okoye bụlụ be ọkafọ bụlụ be okonkwọ na okeke na okoye na eka fa si dị okoye na ọkafọ na eka fa si dị then na-abịakwa n'ife gbasakwala ememe ife omenala kwa a na-agwakwa a na-akụziri ya n'ọlụ dịrị nne na nna ka ọ bụkarị ime ka omenala anyị si gbasie ụkwụ ike n'ala Okay, sir. Ee, daalụ rinne. Ee, eri 23 years i ji nọ n'omenala Igbo. Kedu ihe ị ghọtara n'onwe gị bụ dibịa? Kedu ihe ị ghọtara bụ omenala? Ke- Kedu ihe dị iche na ha? Ee, ee, omenala dị iche dibịa dị iche ibe o ji dị iche bụ na dibịa bụ ndị na-agwọ ọya ọya n'usoro omeni n'usoro ọdịnala Igbo nya ndị ji mgbọrọgwụ na mkpala akwụkwọ eme mana ọ nwere ibe bụ isi omenala like abịa na ala Igbo ọ bụ na onye na-eme omenala na-eshi ọzọ etu nchicha ọzọ gbala owulu n'ọkpa ishi ọzọ ahụ ishi ọzọ ahụ wee gbala owulu ahụ o nwere ebe a na-eje gosile na-eshi ọzọ ịghọta nke a bụ omenala dịgodolu onwe ya na mmadụ malite mmalụ ndị ichie mmalụ ọdịnala mmalụ nna nna baba ka anaba ya na-eri ibe dosisia nya otu o si daa sị gị na onye a na-eme omenala na o so na ndị ichie then o toliteluo oge ishi ọzọ o jee n'obodo agụgharịa ibe dị ya ajụa nya ma ọzọ ụka ma ọzọ omenala ka ọ ya-echi dịka ndị nna nna anyị ba mgbe mbụ anyị amara ibe a na-akpọ ọzọ ụka ibe anyị mara bụ ọzọ omenala nke a na-agbanye owulu gbanye owulu eje daa n'ebo ịda n'ebo omenu na aka gị dị ọcha onye ọbụla ịvụ ụdị dị olulue n'ebo lue ọdaa ebe a ọ dachaa nya dị ndụ wee chibe nya bụ ọzọ ịma na aka ya dị ọcha ee dịka na be anyị o nwee ebe ị ya-eje na ịkwakodo ishi ọzọ i lu ebe a ajụwa gị ajụjụ ife dị n'ọzọ jụwa gị ka eke i si eme ikwuwe ikwuride kwucha akọwala gị ife dị ya ọ bụrụ na ozu n'ilu emi ya i mebe ya i mesịa nya ịda n'ebo ịwala ọzọ ichiche ọzọ ịgbala owulu ya gosi na onye a na-eme omenala then abịa na dibịa dibịa bụ agwụ na-enye nsogbu ndị amụrụ na oyiyi nke na ba ya-azọ ndụ ụwa ya

so ajụbezie jebezie ma na ndị ekpere maka the thing dịkwa n'ụka dị na omenala that dibia ahụ ọ na-anọkwa n'usoro ụka o nwe ndị na-eme nke ba na pastor o nwe ndị pastor ndị na-afụkwa ụzọ ọfụma na-alụkwa ọlụ ee dibia nwekwa ndị na-alụ ọlụ ọfụma na-emekwa dịka o si wee kwesị dibia abụrọ igbu mmadụ omenala abụrọ igbu mmadụ ọ ndị na-akwụba aka ba ọtọ ka a na-akpọ ndị omenala Okay. Daalụ rinne eh, anyị kenere na nkọwa i nyere mana ọ dịzikwa ka o nwe nke a na-asị mmiri a na-abịa akpọba akpọta ndị mmiri sị na ndị mmiri na ndị na-eme omenala na-emekwa ihe mmiri kedu ka mmiri si wee bata na omenala Igbo ee etu mmiri si wee bata na omenala igbo bụ na n'ịma na na mmiri etu mmiri si bata na omenala igbo n'ịma na mmiri mmiri enwerọ ilo onye ọbụla na-eme omenala mmiri na-adị involve na ya because na e nwere eze nwaanyị nke si na mmiri nwekwa eze nwoke nke sikwa na mmiri mana ndị ọ na-enyekarị nsogbu n'arụ bụ ndị ụmụ nwaanyị ndị mmiri na-enyekarị nsogbu bụ ụmụ nwaanyị ọ na-enyekwa ụmụ nwoke nsogbu mana ọ ka majority na ụmụ nwaanyị ọ ka ụba na ụmụ nwaanyị like abụghị nwa sị ya na mkpụrụ ọ dị ka mmụọ mmiri ee ajụba ese ya ụfọdụ ọ na-emeba atụ ime ọ ma amụ ụfọdụ ọ na-emeba ya adịdị ime adị ụfọdụ ọ na-emeba a ma anụ nwaanyị so ajụbazie ese jebe ụlọ ekpere na-asị na onye nwa nwere ọrụ na o nwe call na o nwere ọrụ chineke ọkpụkpọ oku a kpọrọ ya then enyopidogozie anya ọ bụrụ na ọ ga-azọkwa ụwa ya by then mmanụ ndị mmiri ka a ya eje setụlụwa o dunatakwa ya fa na ya anọlụ ọ lụba ọlụ ya ọ lụbakwa ya na usoro ndị mmiri agwụ maka ndị mmiri achọrọ ibe dị njọ chaa chaa onye ọbụla na-efe mmiri a da eme ihe ọjọọ ọ na-etinye aka na anything bad. All right, daalụ rinne, anyị ekene gị. ee ee ife anụwa bụ nzu kedu ihe jikọ ya na igbo ibe bụ ibe e ji mara igbo a na-akpọ ya nzu na omenala igbo be anyị nzu ka a na-akpọ ya ndị oyibo na-akpọ ya native chalk na ana ka e si egwute ya mana chineke goziri ya agozi like etu unu bata na iji gosi na mmụọ m dị ọcha na m nabata unu ọfụma nya ka m na-ebute mbutekwa ya nweta ọjị etu ọjị si wede tiilu unu ya nke ebe edo tinyekwu ya kedu ife edo na nzu na-alụ kị- na edo na nzu na ọjị na na ibebe na ala oyi iji nabata mmadụ iji nabata mmadụ E- enwekara onye bịa be gị ibe ize ya asị gị bụ imegolo bụ ọjị Yes. ọjị ahụ a na-asị imego na-enye ebe o osisi ka ọ bụ M- ọ na-amị amị na-amịzi ire were ya na- na-ayọta ndị ana ire were ya na-akpọkukwa chukwu onye ọbụla na-eyuuzu ya ọ dị ọ dị ọ dị ebe ọbụla onye ọbụla na-eyuuzu ya e nwe nke igbo e nwe nke oyibo e nwe nke ndị yoruba a na-akpọ ya ọjị nzu nwa bụ nzu ka e ji ekpe ekpere n'ala Igbo nzu o nwe spirit dị ya attached nzu spirit nọ na ya bụ na i jidere ya n'aka ị fụrụ etu o si nwa ọcha etu a ka ihe niile e ji eme si adị i jidere ya n'aka etu ị kpọkuru mmụọ nke chineke ọ gbadata ị kpọkue ndị ana ba abịa ị kpọkue ndị ichie ba abịa ndị ọbụla ị kpọkuru abịa e were ya wee gwa ba na chi efogo ka a tụọ nzu a na-aga emesịa ya akaa ya n'ala ewetakwu ya etu ya mụchara ya na-agbalịsakwa na-asị na nna anyị ba bịa tụwa nzu nna nna anyị ba bịa tụwa nzu ya ndị mgbe ochie ndị gagoro ije ọ na-akọwa omenala omenala iji gosi na o nwe ndị ndị nwe ana anyị ndị nọbụ n'obi a bụ before o lute gị nwa yes before o lute gị nwa a na-akpọ ndị fore fore fore forefathers ndị grand grand fathers ndị gagoro ije gboo a na-akpọ ba ndị gboo etu anyị nọkwa o nwere stage anyị erukwa ya esokwala na ndị gboo kwa mmadụ na-ele awa a na-anwụ a na-apụtakwa a na-anwụkwa a na-apụtakwa so nya bụ onye nọ ụwa ive a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ ya reincarnation anyị nwa bụ ndị igbo na-akpọ ya mmadụ ịnọ mmadụ ụwa ị na-awọchi omume mmadụ onye a mesịa nwụa ọ nọ mmadụ ụwa onye a ya na-emekwa etu o si eme a na-asị na onye na-emecha ka onye eme na ọ dụkwa ka onye eje nene oyivụ na onye a nọrọ ya ụwa na onye a bụ reincarnation ya

anyị ka nọkwa n'obi gị hmm. eh, biko ka ị gwazie ọra na eze eh, ụfọdụ ihe ha na amarọ eh, ife a m chọrọ ịjụ gị bụ kedu ihe eji asị na agwụ na-eme mmadụ a ja-asị na agwụ na-eme mmadụ ive bụ agwụ agwụ a ka m na-achọ ka m kọwalụ gị ive wụ agwụ ive wụ agwụ bụ etu a nọ na etu agwụ si eme m na i nee anya ebe ị ya-avụcha ụmụ avịa dị iche iche avịvịa niile azọrọ ya azọ ejero n'ọvịa je weta ya zọọ like etu akpụ a dị kịta i nee anya ị vụ nke ọzọ azọrọ ya azọ o pulu onwe onye gosi na o nwere ive na-eso m na agwụ na-eme m ala akpụ kịta agwụ avụ ụfọdụ na-esi n'ikwu nne ụfọdụ na-esi be nna ụfọdụ na-esi n'ikwu nne nna ụfọdụ na-esi n'ikwu nne nne wee bịa ọ the spirit so gị wee bịa iji alụ ọlụ a na-azọrọ ya azọ a na-agara elu erote ya azọ nya ka esi azọ flower i nee anya ị vụ nkwụ a dị kịta ka a na-akpọ ojukwu ojukwu ojukwu azọrọ ya azọ o ji aka ị vụrụ ka va si gbakọ ọnụ ịtọ ka va dị ị vụrụ ka va si gbakọ ọnụ ebe ọ dị ka ya sị na-eweta anya akwakọ onye ọnụ ọnụ onye nwa gosi na na o nwe ive na-eso onye ahụ aka avịvịa kịta nke kịta wee ji esi ọgwụ ọgwụ nwaanyị nwaanyị na avọ na-acha ọkụ etu ọ dị ya nwaanyị avọ na-acha ọkụ kịta i were esichara ya ive na mm. avọ ya ajụọ oyi ive ọbụla baa na ya ọ nọdụ nya ndị na-aga o nwe ka ive si ọpụwa ozugbo eh, daalụ anyị ka nọkwa na agwụ hmm. kedu ihe o ji abụ a bịa sị na onye agwụ na-akpa na ọ na-emebi n'ife ee eh, agwụ avụ bụ agwụ na-akpa gị a na-alụ ya alụ nya a na-akpọtu ya akpọtu agwụ bịa kedu generation of agwụ kedu mbido agwụ kedu ihe bidoro agwụ kedu ka o si connect ya kedu ka ihe jikọ ya na mmadụ avụ ive jikọ ya na mmadụ si n'ebe tele aka wee bịa o si ebe tele aka ụfọdụ na-esi ikwu nne nne ụfọdụ na-esi ikwu nne nna o depend ebe agwụ nke onye a si bịa agwụ avụ bụ onye nwere ngozi site na ọmụmụ ya site n'afọ nne ya ndị si mgbọrọgwụ na mkpalakwụ wee bịa ka va je zọọ ụwa ndụ ọ nya ka a na-akpọ agwụ va bịa na-egosi va ụmụ avịvịa va ya-eji lụọ ọrụ na nlọ o nwe onye ya godi na na eduru ya pụọ na-asị ya jee weta nke na o weta nke tii na nke were ya mee ive dị etu ọ dị mma ma isi ọwụwa ma avọ ọlụlụ ma anya mgbu ma ụkwụ mgbu ma arụ mgbu ma nwaanyị na-enwe miscarriage agwa gị ive ya gị mee ya ozugbo ozugbo ive niile adị in order ọ nya bụ agwụ dịtụ mgbe i dobezi ọ bụ na a kpọturọ ya o nyebe onye a nsogbu Oke, dịka ọ bụ na onye ahụ achọghị iji ya wee rụọ ọrụ Ee, o nyebe ya nsogbu mana ọ bụ na onye a malụ n'oge lue kpọtuo nya like a bịa na be anyị ọ bụ na ọ na-enye nsogbu ọ ndị be anyị ya-abịa kpọtuelu m nke m Okay. ba kpọtuchala nya ndị ukwu nne m abịakwa kpọtuo nke m akpọtuchazia nya m bidozie mebe mgbe ahụ aka mụ gị ede ahụ na m ekwetego na m me-eme ya oge ahụ aka mụrụ ya ka ihe ọ ga-arụzi ive ọ ya-alụzi bụ ba abịazịa nọzialụ n'ime na-egosizi m ba abịazịa ba anọlụ n'ime na-egosizi m ive a na-eme okay the spirit gazi ebiri n'ime gị nọzialụ n'ime m mgbe ahụ na m emebego nya bụ agwụ okay na i kwetego na ya bụ ihe Na- i- o- o- ọlụ a bụ ezi na m ma-alụ na ị ya ga-alụ ya Eh, dịka eh.
ọrụ amụma ahụ na ị chọgo ịlụ ya Eh, ma achọghị ịlụ ya okay ọ ya ka o ji agbasasị ndị Eh, mmadụ onye na-ekwetarọ nụ ndị ọ na-emebili ive mostly bụ ndị na-ekwetarọ ndị na-ekwetarọ ndị na-ekwetarọ na ba ya-eme ya mana ndị ụka o sokwa eme agwụ ọ ọ dị na ọ dị na nke onye ọbụla ọ dị ma n'ụka ọ dị ma n'omenala ọ dị ma n'ụka ụfọdụ tili nke ba n'ụlọ- n'ụka ndị nwee ụlọ ụka na-ekpe ekpere bụrụ pastọ a agwụ agwa ejere ijere ọha ozi ee ijele ọra ozi ihe ome ihe ọ na-esi akọwa okwu ya bụ ijere ọha ozi ijele ịlụ ọlụ obodo ọlụ chineke kpọ ọga Kpọrọ gị. Ee, Nọ ya bụ agwụ. ọkpụkpọ oku ọ nya bụ agwụ kekwa nke a na-asị anyanwụ na eze enu ọ nke a na-akpọkwa anyanwụ na eze enu anyanwụ na eze enu bụ ọ dụ o depend nke na-enye onye a nsogbu ị ma agwụ bịa rie nne Yes. o riri nne ọ dị ọtụtụ ụba ọ bara ụba agwụ bara ụba o nwere ụfọdụ ya abụ na-eme agwụ mmadụ nwa fa sị na ba na-ejere ebe mmadụ nwa o nwere ndị ya abụ na-eme agwụ fa bụ dada kwụnye ego ayọrọ o nwere ndị ya abụ na-eme agwụ fa na-eyi white yie ma red ụfọdụ na-eyi red ụfọdụ na-akwa white na-eyi so mana o dị- o si ka nke onye si bịara ya ife fa gwa nya sọọ maka nke bịara gị ọ ya agwa gị ive ị na-asọ ive ị ya na-asọ ka that spirit wee na-anọ gị nso steady wee na-alụlụ gị ọlụ alright daalụ rinne ee i nee anya n'obi gị o nwegasị ụfọdụ ihe ya bụ ịkụziri ụmụ Igbo hmm. ee na mbụ kedu ihe akwụkwọ ndị a na-alụgasị kedu ihe i ji maka ya wee o ji maka ya wee debe m ee ive o ji maka ya wee debe m nke kịta ive a na-akpọ ya kịta bụ aṅa nri aṅa nri i weta mkpọrọgwụ ya kịta sie ya n'imi ọ na-esi ka mentholatum mkpọrọgwụ ya bụ na onye ife to na akpịrị onye ife to na akpịrị ive ya na-aga ome mmadụ na akpịrị ọ ma nodaganwu asọ asọ mmiri ma o rie otuto akpịrị ma mgbapịa akpịrị ya eweta mgbọrọgwụ ya kịta i nye nya o were ya na-ata atụ hmm. were ya na-ata atụ dete na ogbuo dete na ọna den etu ọ dịkwa na ife ọzọ ọ na-alụkwa i wetekwa ya mgbọrọgwụ ya gbulichie nya egbulie gbulichie nya tinye na bottle gbuo ya mmiri onye ụmụ avọ na-eme nwa ya hmm. ụmụ avọ ọ pụta ụtụtụ o nye ya one spoon evi one spoon mgbede one spoon ọ ya asachapụkwa that ụmụ avọ a ive ahụ na-amị ya n'avọ oge anyị pere mpe nwe oge anyị na-egbute ife enye ewu ee nke ewu abada ọ nni ewu dị nke nke ewu ewu na-ata ya o nwekwa ive ọzọ ejikwu ya eme n'igbo n'igbo
ka anyị gaa ndị nke a sịkwa Ee, nke ọ kwa the same thing na ọ bụ ive agwa eji nke anwa alụ ọlụ eji Okay. ejigasị ndị akalowere nke wụ aloe vera nke anwa o nwee onye na-enwe alịlị anya ọ na-atụ ya n'anya Okay. ọ na-egbukwu ya a na-aṅụkwu ya nwa na-egbukwu ya egbu Alright, sir. Ee, ndị nke a kwanụ kee ife ha na-alụ nke bụ ọrụ ọbịa ụfọdụ na-akpọ ya ọrụ ọbịa ụfọdụ na-akpọ ya ajụ nke na-alụkarị ive gbasara nwa nwaanyị ọbụla na-achọ nwa na-enwe avụ ọkụ a kpata ya rụọ nya a rụọ nya ọ na-aṅụ ya ọ na-aṅụ ya avụ ya ya-ajụ oyi ive ọbụla ba n'avụ ya ọ nọdụ ọvụma kedu ka ụmụ ihe ndị a si doo gị anya Eh, ọ nya ka o ji bụrụ na agwụ anụ na-akpọ m oku na ya ọ nya ka o ji bụrụ agwụ na-akpọ m oku na ya ndị m kweta na m ma-eme ya ọ nya ka o ji wee doo m anya na ọ bụ na m ekwetara na m ma-eme ụmụ ive niile anyị egosiro nya Alright, kedu mkpa ga-abụ ee, mmadụ buru bịa na nke gị kịta na-anakpuho n'ime ịbaha n'ime igbo nwee o nwere mkpa ya ga-ebulu bịa ọ bụrụ na chi m na ndị agwụ m kweta na ọ mụ ya-emenwu ya o nwere mkpa ya ga-ebulu bịa onye m mma amụ ive m ma-eme solution nya ya-abịa maka ozugbo mkpa a na-abịa that spirit abịago na-agwa na ive a ya-eme na ive a ya-eme wute ata agbalịla agbalị eme ya ozugbo ebughị ọra ee eh, kedu ka esi ejikwa ya mgbe ọdịnala igbo ị na-eme abalị ndị aba uru ekwu na ofụchala award enye gasị mana enye nya na nkịtị ọrọzi ive m me ka eji wee nyere m award onye na na-emerọ ọvụma a ya-enye ya award ọ ive m me ka eji enyere m award ee eh, emego m ive rinne a na-agụrọ agụ ọnụ na ọ bara ulu ive m me wee kpere aja awụpụ ọ nya kpata obodo maalụ m obodo maalụ m igwe be anyị chiri m echichi kedu nke o chiri o chiri m ọzọwala ọna ọzọwala ọna Eh. Alright, eh, da- daalụ rinne ọ zọwala ọna echiri m ọzọ obodo yes Eh, bịaka.
nne nwanyị o so n'omenala igbo ee nne nwaanyị anwa Yes. ụfọdụ na-atụ ya atụ debe ụfọdụ na-akpụkwa ya akpụ dobe so mana mụnwa atụrụ nke m atụ etu o si wee gwa m o si bịala na mmụọ ka m si wee lụọ ya mee ya ọ dị n'aja ka ọ dadị na-eyi ụmụaka egwu na-adọba ya adọba ọ nya ka m ji mee ya ọ dị n'aja mee ya akwa nke osisi mee ya kelekele sịta ihe ọ na-alụkwa ọ na-alụlụ m ọlụ rinne o so na ndị mmiri oke nwekwu nwaanyị mmiri eh, nwoke ọbụla nọ n'ụwa nwe nwaanyị mmiri ọ bụcharọ mba ọ bụrọ nwoke niile

ọ gba ava rinne amaala ya amala m wee chechaa etu m mesi mee ka ụwa wee mala na nna m na-agba ava rinne m wee dozie ya etu ị vụrụ ya o wee na-erupụla ụwa ugiri na na-erupụla ụwa ugiri na ugiri ka ọ na-agba ife ugiri ka ọ na-agba ibe ọ na-agba ya maka nna agbanụ etu o si agba ya ka m si agba ya okay nna o nwere ife m chọrọ ịjụ ihe m na-ajụbụ gị anyị fa- tupu anyị apụta na ya Mm. kedu ihe jikọrọ ndị mmiri na ndị dị ndụ ndị dị ndụ ndị dị ndụ ọ spirit si na mmiri o si- ọ dị ka o si ka onye nke nke esi wee nwalitere ya o nwee ndị na-aga ebido ụmụ ive niile m na-egosi gị kịta ya abụrụ ya ị bata bịa ọ bụ sọ ndị mmiri i jee na i jee na be ndị dibịa niile dị iche iche ndị na-eme omenala ị ya-avụ na ọ bụrọ etu kọmpaụndụ ndị nke ndị a dịkwa o wee na-adị iche iche o si ka o si bịala onye o si na ya na-eme nnọọ otu o si wee bịala m ka m si wee na-eme m nke m daalụ nne eh, onye a mpa gị nọ na your father ịkpụrụ your father here hmm. agwụ ahụ o ji wee rụọ ọrụ ọ ka dị ile ka o mebigo ya ka ọ bụ onye nwa nke ya ga-ewetago e, e ya eti ike onye na nke m abụla ovu Ee, etigo m nke m n'ime nke ya. so i bu Ma ike nke- mmadụ abụọ Ee, ọ bụrụ ọ bụrụ so ịbọ m bụ a ya charge gị for overload i bu ss i bu- i bu nke ndị nna m nna m bụ ike nke ya, ọ nya ka o ji bụla agwụ agwụ agwụ m kpọli ya n'isi bụ agwụ agwụ agwụ agwụ Ee, agwụ Nke a ka ịbịa, ọ ihe a ka anyị Ọ na-ata na na-abụrụ agwụ, Renaissance. ọ na-abụrụ agwụ etu nna m megide ya nna m megide ya

omenala ma kụziere ihe ha na-amarọ na omenala kedu ebe ị ga-esi wee bido m na-ebido ya ebe o bido kụzi ụkpọ ọrụ ebe m nwadebere m na-ebido ebe m nwaala kụziri deluo ebe m nwadebere maka etu m nọkwa na o nwekwa ndị kakwa m malụkwa ya gụrụkwa ebe bịara ama arụ m jekwa jụta mana m afụgo m meni m malụkwuo due to ife mmadụ nọ na ya for 23 to 24 years ọ bụgodo na ọ bọyị na onye nwe elugo settle ka o si wee dị taa ee na nwoke mụchiri anya kasị ya nkazalụ agwụ ọ ga-apụ na obi gị akọ karị n'obi gị onye a pụrụ ọnụ ya ka o ji bụla agwụ agwụ a ọma mpụ ọ dịgo na compound a because etu nna m mesịrị nya nwa ebe a ọ nna ya mekwara ya mesịa nya o wee baa mee ya nwa ebe akwa wee bịa wee bịa

etu e tee m mmanụ etu m nọ kịta e tele m mmanụ onye ọbụla ma ndị m tọ ma ndị tọ mụ ya na-asọpụrụ m due to ọvọ m ji n'aka wee pụta ụwa Alright, eh, kwa mwa mwa yuki dana. Eh, why? Oh, oh, eme ya ka na anọ lana.
Eh, eh, ọra na eze na-ege ntị, eh, anyị na nwanne anyị nwoke bụ Ọzọ Walụ Ọna ee n'Aba ka anyị na-anọ o wee na-akọwara ndị Igbo ihe bụ agwụ na ihe eji akpọ ya agwụ na agwụ agwụ ọ dịbara gboo ọkwa ihe ikwu na gboo gboo o bidoro gboo gboo e wee na-ajụzi gị kịta o nwere ego nwa gị ga-ekwe mee ihe ị na-eme a na-akara aka a na-enyere ya na ndụ nọ mmesị ụwa nna mana ihe eji anya

o nwere ife ọ ya emenwu ọ ya gbara akwe nya bụ na o mebibe gị ive o nyebe ya ala ma o nyebezie nsogbu eji akpọrọ ya a pụta sị gị rapụ na onye ọ bụ agwụ na-eme ya mana va chọrọ idozie mana edozie ya ọ dịrị onye a mma mgbe m na-azụ avịa m na-agbago na-agbada nwere ive m zụtara n'avịa ọ ka m mebere agwụ ka m nwere ive ndị a niile

o nwere ebe ihe eme a na-akpọ nze ị bịa lue n'obodo ọbụla va nwesịrị ka va si eme nke va Nwe- ime ya n'obodo ikpuvu okpu mme imere ikpuru ya obodo obodo amapụ ya nwanne na-emebi obodo nke gbakwa n'aka nke mgbanaka o nwere echichi m chili mgbe m chili mgbe m chili ichie mgbe echili m ichie na be igwe Yeah. ka igwe gbeere nya o lukwa mgbe m chikwara ọzọ ọzọ gosiri owulu mgba n'ọba Yeah. o lukwa mgbe m chikwara ọzọ ma gbaa ịkwa ya ee o gosi na m melulu ya n'itozugo na m etozugo ime ya so onye kpuru ya na na-echirọ ọzọ ya ka ụmụazị ya Ah! ada ego ọ bịa kpuru ya na abịa ya ajụ n'anya ọ ga-enwu na efe ya ka ọ mmadụ ahịa ya gwa okwu ya o wee kpupu ya ka ọ ga-esi na-eme ebe bụ o lue mba n'ọzọ Ee. o nwere ike tinye na moto o lue mba n'ọzọ o kpuru ya mana e see ya foto na mba na ọ nata obodo achajie ya okay daalụ eh, anyị kenere gị na nkụzi ị nyere ee eh, mana o nwe ife anyị chọrọ ka a jụọ ụmụazị kịta abataziri ime dibịa dịzie ka na-emezi a na-asọzi ndị dibịa asọ na-agbazi ndị dibịa ọsọ ọ bụrụ ọdịnana agba ọsọ na na-asọzi anyị nsọ na va na-emezikwu ya ọ bụrọ nụ ka esi kụzili anyị ya nye ọ bụrọ na usoro anyị si kwudo dibịa ka esizi eme ya kịta mhm. va na-emezi onye onye ike onye ike gwụrụ n'ive ọ na-eme o jee bute ovu mmụọ veve ya ihe agwụkwa mmadụ ike ọkwa ya ka anyị ji sị onye ka anyị bịa onye kwuo onye onye mekatazie business aka ngharụbịa ọ bụrọ ife ọbụla ọ bụrọ iwu na Chineke ya-agọzi onye ọbụla n'ife ọbụla ọ na-eme o depend mana ị banye n'ife bụ akala gị o nwere ka chi gị da agọzi na gị na ya o nwere ndị ọ gọzi na azụmahịa o nwere ndị ọ gọzi na ọrụ ugbo o nwere ndị ọ gọzi na na ịnya moto o nwere ndị ọ gọzi na ịnya meshin o nwere ndị ọ gọzikwa na dibịa bụ dịka anyị nwa so na ovu onye na ndị ọ gọzi na dibịa maka m ma agọnarụ arụshị mana ụmụaka kịta ọ bụzi onye vụlụ ọ ghaghị isi kwụnye ego ayọrọ n'isi kụba ogene veve ive nwa pụta sị gị na ọ na-eme dibịa anyị asịrị nụ na Nigeria nwere freedom of worship anyị ya asịrọ nụ ka anyị jee nụsobe onye ọgụ mana o nwere ikike ndị oyibo na-enye mmadụ eji wee mara onye zuru ezu na ya ya ga ọ bụ na anyị baa n'ụnọ ụnụ afụsị ikike ikike gasị ndị oyibo nyere eji ama like ọlụ mụnwa eh, like ọlụ mụnwa na-alụ anya ebe kịta nna m nna m mụtara mụ mele ya bụ dibịa tinye ikike e nyere ya mgbe Anambra dị dịkọdo n'ofu ikike e nyere ya eri ire ị ya-afụ ebe e dere ya Odenigbo Nweke hmm. e nyere ya certificate ya na June 10 1927 ọkwa ị fụgo ya ndị nne na-ebi akwụkwọ ị fụ otu ọ dị nekwa nke Njikoka nyere ya mgbe Njikoka dịkọdo ọnụ ị fụkwu ya ị fụgo certificate nke my father ka m na-egosi ị fụgo nke ya na 1974 ọkwa ị fụgo ya then wee mesịzịa mụnwa wee bido wee mebe e wee nye m nke a na Njikoka nya bụ anyị godo si n'ụlọ wee mara mma wee pụba ezi ị fụ ya Uchenna Nweke Ojike Njikoka nye m nke mgbe be nyochasị m emesịa ndị ndị Nigerian Union Medical Association nye m nke a hmm. emesịa Anambra nye m nke a emesịkwa Anambra nyekwa m nke a kwa iji gosi na m zuru ezu n'ife a na-eme maka ọ bụrụ na m ezuro m enwecharọ ndị a niile and ị bịa afụ nke nna m ji mee fụ mgbe onye nyere ya akwụkwọ nke ya before m bidozie my own wee gaba n'iru wee mebe nke mụ so n'ọ nyanwa mana o nweghị ka anyị si wee kpọchigaa ụmụazị a na-emezi e ji agbara anyịnwa bụ ndị dibịa ọsọ ọ dịzị ka a na-arụzi ajọ ọrụ n'obodo ọ bụrụ na ọ dịzị ka a na-alụ ajọ ọrụ na na-akpọzikwu anyị ajọ ajọ afa ehe mana ị ma na a sị na ka e si ekwu ya sị na a zọba ike a zọba ike wee na mana egwu azụ ama nke akịkata ụmụaka gbotazi aja wee na gara omeisike ọnụ so na ife dị mma bụ ọ bụ na government enyelụ anyị aka anyị arọta na ọ ka malụ ndị na-eme ezigbo ya na ndị na-eme ajọ ya na a ya-amata dịka m si gosi unu ife a gosi unu na o site n'aka nna nna nna wee bịa na m anọkatarọ mma naanị ya ee na ọ bụ na m nọkata mma naanị ya ị pụtakwuo n'ihe afụ na ị pụtakwuo ebe m ị ya-ama ya asị na na ife a bụ ọzọkwa na nke bụzi ọ chaa si gbute ọ charọ si gbute so n'ọ nyanwa alright daalụ rinne ee, anyị kenere gị Ọ dị. ee, na ndụmọdụ ị na-enye ee, ndị ọ chaa acha gbute na ọ charọ acha Si gbute, gbute ya. ndị a na-emebi afa de- de dibịa ndị dibịa ya alright daalụ rinne Ọzọwara Ọna Ọ dị mma. ee ka ị gwakene ọfọ ị na-agọzi ndị Aba niile nọ n'ụzọ ije dịka ha na-akwado ịba- ịnachigata for ememe ekeresimesi ee kedu ihe ekpere ị na-ekpere ọfọ m na-agọlụ Aba niile na-agọlụ Igbo niile onye ọbụla onye lue be ya ya na-akụziri nwa ibe gbasara omenala ya na-akụziri ya nke ọ mata bụ onwe nke bụ anyị arụ ibe dị ka anyị ma a kpọọ anyị na igwe na igwe jụọ anyị ajụjụ ihe gbasara nke ọ bụrụ nke anyị mara anyị enyekwa aka kọwalụ onye a sị ya na ibe dị etu a dị etu a na-esi etu eme ya so ka anyị omenala anyị daa anachiazi n'azụ na ọ na-anachiazi azụ o mezibụ ị mụtakwuzie nwa na-asị ya bịa jee nọlụ nke ọ jee ebe dị etu weta m ive ka idovie nkọ ọ ya mara ibe ị na-ekwu n'ụzọ ibe niile nazi n'olu oyibo ivugi ya egwu igbo be anyị na-afịazikwu arụ itinye kịta ụmụaka na-ege ya ọ na-atọzi va ụtọ ebe a na-egwu ebe a na-akpọzi ewu egwu oyibozi o wee mee omenala na- na-adịzi ka ọ na-anachi ya azụ so na ebe nna ya ndụmọdụ m na-enye ndị nne na nna ka va nyelụ anyịnwa aka kpọchiata ụmụaka azụ gwa va ebe ezi dị na ọ ya adị m ụtọ rinne onye ọbụla ibe ọbụla onye na-eme ọ ya agaziri ya onye ọbụla jesia na ọ ya nata n'udo anyịnwazi na onwe anyị na-aga anyị pụtakwa n'ụtụtụ anyị na-ekpekwa ekpele anyị na-ekpere sọ n'isi anyị ka ọ dịlị anyị na mma because na onye na-aga sọsọ ya na anwụ na-atagbue na-asị na na-aga anyụkọọ nwamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ na anyị na-ekpekwa n'isi onye ọbụla obodo ọbụla onye nọ nke onye na-eme ka ọ na-agaziri ya ma ụnụ kaba arụ ka ụnụ da elozọ na omenala igbo na omenala igbo amaka na ọ dị mma rinne

08033911541 daalụ rinne Ọ na-abatara m. oke kpọ maka ndị a na-abụ ha nọ mba ofesi ma ebe dị iche iche azụmahịa ha na-anachighị azụ fara kpọọ gị nwe ife ga-eme nwufe oo kezie etu ọzọ ọ nya bụ na anyị na-ekpe n'ekpele na va kpọọ anyị anyị echeckie ya mara ibe wetara ya dịka etu ụbọchị si wee dị ajọ mmadụ dị ajọ ibe dị anyị amagolo aghụghọ adịgo nsị na aja dị ọ dịbụ gboo gboo mmadụ ji mụọ nwa nke nwụnarị o kulu nke onye o kulu nke nwa nwụ tielụ onye ọzọ o kulu nke onye dị ndụ n'agbanyeghị na ọ ma na mgbe nwa tolu na ọ ya amarịrị onye mụtara ya so na ibe dị etu a ma a kpọọ anyị anyị echeckie mara ibe wetara nsogbu onye anyị emeela ya etu anyị si mara ee afa m bụ ichie uchenna nweke ọzọ ọzọwalụ ọna na abba